ndewonu ụmụnne m anyị abịakwa ọzọ n'ụbọchị taa n'oge jee chọọ ife ị ga-eme the phase 3 akwadoro m agbade taa wee bịa maka na nke agba nke ịtọ bụ maka ndị nụrụ di na nwunye enwere ife na-eme okwedo nke di ya na-eme aka ma nke nwunye ya na-eme aka ife eji mara igbo wụ ịgba mbọ ma nwoke ma nwaanyị mgbe eziokwu achọrọ m ka inye fa advice ọla bụ igbo ndị be anyị daalụnụ na isonyere anyị n'ụbọchị nke dị ka taa ọ mụwa ka bụkwa Alfred Williams onye eji gaa chọọ ihe ị ga-eme wee malụ ọtụtụ ndị na-akpọkwa m Bobo J mana this concept anyị wepụtara now eji gaa chọọ ife ị ga-eme wee malụ m na igwe okwu nke social media ee n'ụbọchị dị ka taa ka my co-anchor chi wee na-ekwu ọ bụghị sọsọ youth ka anyị na-emerụ this program ọ dị ya kwalụ ma ndị nụrụ di na nwunye because ọkwa otu aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ ọ aka aja aja mere wee baa na ọnụnụ di na nwunye so gị bụ nwoke gị bụ nwaanyị ị needịrị ịchọ ife ị ga-eme ọ dịrọ ọrụ sọsọ nwoke ị na-eweta ego n'ezinụlọ ọ dịrọkwanụ sọsọ nwaanyị ị na-eweta ego n'ezinụlọ n'ihi na igbo na-atụ inu wee sị gịnị na ọ bụ aka nri kwọọ aka ekpe aka ekpe akwọọ aka nri anyụkọọ mamịrị ọnụ ọ gbaa ụfụfụ so gị bụ nwoke gị bụ nwaanyị ị ga-achọ ife ị ga-eme wee na-akwado ezinụlọ gị
okay ụmụnne m unu anụgo ka o si ada maka na jee chọọ ife ị ga-eme okwu pere mpe daa ụda nke nnekwu ma wụrụ nnekwu okwu bara uru na isonye n'ife a na-ekwu kịta achọrọ m ka inye fa adụmọdụ bụ ndị lụrụ di na nwunye ife fa nwere ike ime ya dị mfe easy to learn n'onu oyibo to grab money to support their partner um, eh, isi m kwuo n'okwu nke anyị weta ihi na ị sị na o nwere okwu ọdụ gaa chọọ ihe ị ga-eme ma gịnị ọ dụ mkpirikpi hmm. mana ihe dị n'ime ya dị agidigi so ọ bụrụ n'okwu nke a a ga-echekikwa ọkpụkpụ aka onye nwere ife onye ga-emenwu na nke ọ ga-emenwu na mana mụnwa ada adị on the side na nwoke maọbụ nwaanyị ga-anọzụ n'ụlọ kụtie aka na-asị mba na nwunye m na-agba mbọ mm. ọ mba na eh, di m na-agba mbọ mm. ọ bụlọ ọlụ ofu onye gị bụ nwaanyị nọ n'ụlọ ị needịrị iche echiche chepụta ife ị ga-eme wee na-asọpọtụ di gị gịwa bụkwanụ nwoke nọ n'ụlọ bụ di gịwa bụ onye isi ezinụlọ ị gaghị anọ n'ụlọ lapụ nwunye gị ọ na-ebu ezinụlọ gị sọsọ ya mba nke a bụ omenala bụrụ alụ n'ala Igbo na nwoke ga-anọ n'ụlọ ọ bụrụ nwaanyị ọ nụtara anụta na-enye nri na gịwa ị jụ m ihe nwoke maọbụ nwaanyị nwere ike ime wee na-asupport mm. n'ezinụlọ a sị gị na ọ dị n'iche n'iche a sị na ọka aka la nwaanyị ka ọ na-atụkwasị di ebere akụ ebere nkụ ebere nwata kpata ebere nkụ nnukwu mmadụ bute nnukwu nkụ so gị bụ nwaanyị ọ bụrụ na ị nee anya na ị ga-akpawa isi ị gaa mụọ ịkpa isi ọ bụkwanụ na ị nee anya na ị ga-emewu kwulikwuli hmm? ee nke onyeisi ala nwunye onyeisi ala kwuru ị gaa mebe kwurikwuri ọ bụkwanụ n'ọ akala ị gaa ghebe akala ghaba ma ọka wee nwee ike mee gịnị na-asupport di gị because ịbụ oke ama ọ nwụọ n'afụfụ na ọ na-agbagharị na-achụta ego ihe ị ga-eri ị ga-enyewukwa ụmụazị ahụ nri gị bụ nwoke ị lapụ nwunye gị ọ na-ata afụfụ ma gịwa bụ nwoke ị ga-abawu ime afịa kwaa barrow gị bụ nwoke ị ga-abawu n'ime afịa buo cement because o nwere ọtụtụ ụmụ nwoke bụ ha nwechara muscle nwee ike n'isie ike niile ha si mana ebe ha ike ha na-abụ na ebe nwunye ha e kwuo ebere ife o tigo nwunye ya kpa mana ị gaghị eyuzuwu ike ahụ i nwere wee were ya wee gaa chọọ ife ị ga-eme ọ bụgodo mechanic ị ga na-ebu engine engine block ị banye Mgbuka Obosi o nwere ndị ji ike ata arụ because ị bata ebe a ị ga-afụ dimkpa naabọ ebulu engine machine engine ị ma na engine moto dị heavy dimkpa naabọ ebunie ya mana ọtụtụ ụmụ nwoke ga-anọ n'ụlọ ike ha nwere a na-eleka so gị bụ nwoke gị bụ nwaanyị ị ga-akawa alụ nene nke ị ga-emewu wepụ ifele n'anya ọ bụlọ ị na-ekwu ee eh, amaghị m ihe ndị mmadụ ga-ekwu amaghị m ihe ndị mmadụ ga-ekwu ndị otu na onye erilọ nri ga-anọ n'ụlọ wee chebe echiche mebe ajọ ife and nke a ga-aka gị njọ bụ nke free beans a na-enye n'ụlọ mkpọrọ maka na ọ ịnọrọ n'ụlọ chee irilo nri gị bụ nwaanyị gị bụ nwoke ụmụ gị erilo ihe ọzọ ga-eme bụ gịnị ichebe ajọ ife and ị ga mee nke ahụ aka kpara gị eburu gị ga dọwa gị n'ụlọ mkpọrọ ụmụ gị ahụ atagbuo onwe fa n'ahụ so ọ ya ka m ji na-ekwu onye ọbụla ga-eme gịnị ga chọọ ife a ga-alụ
oke ee ndị be anyị na-agasị na ị gbọrọ ibe ewu ya ata daalụ nwanne m ị gbọrọ ya
ị kpajisi gị ya na ngaba na ngaba na ngaba dị iche iche you really touch them in several different aspects onye ọbụla chọọ ife ọ ga-eme nwoke ya ejenwu na ọgbọ afịa mee offload afụgo m onye menye eziokwu na gaa na timba on daily basis ọ na-eji more than 10,000 15,000 every day gakwuo n'ọgbọ tomato dị n'Ọnịcha butuo ngwa afịa paakị alụ mmadụ butuo ngwa afịa paakị alụ mmadụ okwu agwụ ọ kụa six afịa mechie o bulu ego ya na-ana o mekata ya mekata ya o nwetakwuwe shop ọ banye n'afịa ọ zụwa afịa ọ zụwagokwa afịa amagokwala ya ọ bụ ifele ifele bụ ihe dowere ọtụtụ ndị mmadụ n'ọnọdụ ha nọ n'ụbọchị dịka taa ifele ama m ọtụtụ ndị mụ na ha finish school ọ na-aga afụ m asị ọ camera ka ị na-esezi ọ camera m sị ị chọ ka m mee gịnị ka m afụlọ ọrụ ị chọ ka m mezie gị mana ha mara na camera ahụ m na-ese na o nwere ego m na-eweta na ya o nwere mkpa ọ na-egbolu m a na-ajụ m ọ ka m nọzi anọ n'ụlọ ọ bụ ifele bụ ihe na-eme some people ha ga-aga chọọ ihe ha ga-amụ onye nke ị kpọrọ sị ya bịa ka m kụziere gị ọrụ ọ sị gị at this my age nna agbada a na-amụ aka ekpe na nka nna adekwe m akụkọ o nwere ihe ndị be anyị na-ekwu mgbe a sị gara ekwu ọtụtụ ndị amaazị inu ahụ a na-atụ na ngana kpuchie ute agụụ ekpughe ya mana kịta na a na-asịzi na ngana kpuchie ute alụkwasị ya alụrụ ala ma na-alahụ ụla ee oh yes abaka bụ ngana kpuchie ute alụkwasị ya alụrụ ala ma na-alahụ ụla which na ọ bụghị aka ọrụ ndị Igbo ndị Igbo ọ bụrọ njirimara Igbo ọ bụrọ njirimara ndị Igbo my brother ọ bụrọ njirimara ndị be anyị onye ọbụla ga-etete n'ụla tete n'ụla hmm? wepụ ifele ga gbaba mbọ no matter how it is no matter how the situation of this country dị gbawa mbọ ị ga na-agba mbọ ihe eji mara ndị Igbo gị ị ga-amụ nke a mụọ nke a mụọ nke a ọ bụ na ị mụọ aka ọrụ nke a ị mụọ nke a mụọ nke a abịala nke a bịa i wetara ego na nke a i weta na nke a ọ ya ka eji mara ndị Igbo ekenekwa m unu nnọọ nnọọ ọzọ nnọkwasakwa daalụrụ nwanne m nwoke ị gbọrọ ya i kwuchago ya na ngalaba na ngalaba tụpịa nya ọnụ ị nyụọ nya nsị wee kụpịa nya ọnụ maka na a kụpịarọ ya ọnụ ọ wụrụ otolo so nwanne m nwoke na nwanne m nwaanyị unu anụgo ka o si wee daa gị onye nụrụ di gị onye nụrụ nwaanyị ụmụ nwaanyị echezina di gị n'ife niile maka na agụụ ya-egbukwa gị enweghịzina nwoke ọrụ na o wetara wetawanị maka na i weta o weta unu achụwa agụụ chụpụ agụụ chụpụ agụụ n'ụnọ o weta i weta a chụpụ agụụ o weta i weta a chụpụ agụụ o nwere ife ndị mmadụ amarọ n'ife gbasara ọrụ aka m chọ ịkpatụ ya aka ife ọrụ na ị na-alụ i were zie family one or two of your child ya join ya nwa ahụ enwego aka ọrụ easily ọ dịzịa ka ife dị na lineage ị fụ ka ọ ga-esi nwatakịrị a ga-esi na-alụ ụdị ọrụ ee ọ dị ka in fact o gosi gị that he or she was born inside that thing with it o nwere ike ọ ya-eji ya wee mee gịnị zụnwuo onwe ya n'akwụkwọ mana ndị mmadụ amarọ maka ụdị ife ụfọdụ amazụkwa nne ị ma na ebe a m nọ nna m na-alụ kapịnta lụọ na gọọmenti ministry of works my dad zụrụ m ana m alụ kapịnta mana ọtụtụ ndị amala nke a ama m akụ hama ebe a m nọ m chọọ ịlụ oche tebụl m ga-akụ ya furniture work aga m alụwu ya n'aka m mana ọtụtụ ndị amarọ mm-hmm. aka ọrụ bụ ihe eji mm-hmm. anọdụ n'ala Igbo mm-hmm. and onye isi ala bụ Soludo na-ekwu ya na-ekwusi ike oge ọbụla ebe ọbụla ọ ga ọ sị gị gịnị gaa chọọnụ ọrụ unu ga-alụ gaanụ chọọ ọrụ unu ga-alụ na aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ ọ ihe eji mara ndị Igbo i kwuchago ya i kwuchago ya so ụmụnne m unu afụgo ka o si wee zoo gbachaa n'ụbọchị taa maka ndị nụrụ di na ndị nụrụ nwaanyị ị na-eche ndị be di gị ma ọ ndị be nwunye gị ka va weta ọ bụrọkwa ife eji mara ndị Igbo ife eji mara ndị Igbo na nwoke na-agba mbọ nwaanyị na-agba mbọ ọ ya ka eji mara ndị Igbo nnọọnụ daalụnụ ka unu si sonyere anyị biko sonyekwanụ na anyị n'oge a n'oge ọzọ na-abịanụ ma okwu ka dị n'ọnụ unu ya-amụtalịlị ife butenụ oche daalụnụ ekene m unu daalụnụ ndị be anyị unu echefukwana ị na-agbasa ozi a ka ndị ọzọ wee na-esonyere anyị wee na-anụ ihe nke anyị na-ewepụtara unu n'oge gaa chọọ ife ị ga-eme